ọ dịkwa ụmụ ya marụkwo ma ndị ife ha emebugoro eme ya tupu ịzọnye ụkwụ n'ụlọ ọrụ ejije ọbụla gba mbọ fụ na ihe va na-eme abụrụ ka ọ ghara ịdị ka maka na ejije juziri ebe niile onye na-anya nwere ihe ọ fụ banye ọ nakọsa ndị mmadụ ego apụta ebe a na-ebe na-eme ejije gbaa gbaa fa ọkụ kamera ị na-emezi ya onwe- onweziri ife ya ahụ dịka igbo amaka bụ ezigbote ụlọ ọrụ na-eme ejije nke ọma igbo amaka bụ ya eji m fa ama atụ maka na fa bụ pụrụ iche n- n'ime ụlọ ọrụ eji- ejije ndị ọzọ ya kemgbe m batara n'ime igbo amaka enweberọ m nkoropụ obi nene ya n'afọ tu- tu- puku abụọ na iri na abụọ wee ruo ugbu a arapụbeghị m ha ọ bụghị ihe m jiwe ihe mere m ka jiwe nọ na ya bụ maka na enego m anya fụ n'ife va na-eme na ha nwere nwere ebe igbo amaka na-aga ndị oyibo kpọrọ ya vision ya ya bụ okwu nwere nwere ebe ha na-aga afụgo m ebe a ha na-aga wee sị na m ya-eso fa wee ruo n'ebe a that promised land ebe a e kwere nkwa ya mere dịka ugbu a kịtaa anyị nọpụrụ obere nzukọ n'afọ a bụ puku abụọ na iri na isii iji wee marụ anyị anyị kpara ife dị iche iche ihe nyere aka anyị fụ na Igbo Amaka Production bụ Igbo- bụ ụlọ ejije bụ nke ga-aga ebe tere aka nwere ụnụ anwụ na ngwa na ngwụ na-abịa oge na-adịghị anya unu ga unu ga-anụ afa ebe dị iche iche ndụmọdụ m na-enye ndị igbo ndị na-asụ asụsụ igbo bụ ọ baghị uru ije sịba fa ha sụba asụsụ e- asụsụ omenala fa ọ bụrụ ọ bụ ha kwesịrị ịma na ihe a bụ asụsụ eji wee mụ va ya bụ ife nne na nna nna ha sụrụ na ọ bụrụ a pụtazie n'oge nke fa gbanwezie ya ị fụzie ị fụzie nwa- nwanne gị n'obodo ọzọ ị sụbara ya mere na ị sụbara ya bekee mana ndị yoruba ebe onye yoruba fụrụ nwanne ya ị fụkwa ha na-asụkwa asụsụ ahụ ma ọ bụ onye hausa onye ebe ọ bụla ọ fụrụ ụmụ nke ọ bụ na-ere suya efe onye hausa ya bịa nwanne ya bịakutekwa ya ọ na-asụkwarị asụsụ ahụ ị fụ ha na-enwere aṅụrị mana ọ bụrụ ndị Igbo ị fụkwana nwanne gị rapụzi chefuzie asụsụ gị sụbara ya ị sụbara ya mm, guy how far ị mago ọ nwe ka ọ dị maka na igbo si na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ya ewere ewe merikpọ ya ya bụ onye magburu onwe ya ka anyị nyere aka ịkwalite asụsụ igbo dịkwara nke a dịkwara ndị nne na nna ya bụ onye mụọ nwa kama kama ọ ya-akpọ ya afọ igbo ọ sọ ya junior ma ọchị ibo ya abụọ afa niile abụrụ o kwesịrị mana ekike ara ya arapụzi ekike e ji wee mara anyị nazi- nazi akwalitezi ekike ekike ndị ọzọ mba na ọ dịrọ mma na onye mara um, oji akwa agwa mara onwe ọ bụzi aka ọha m n'ọnụ rafael nnaemeka okoye